ekenekwa m unu ndị ọma na-ege m ntị n'ụbọchị taa bụ Wenesde abalị iri abụọ na otu n'ọnwa Jun bụrụkwa n'afọ iri abụọ iri abụọ na atọ ndị ọma unu anwụna ka onye chiri ya zelo geenụ ntị ka unu nụrụ okwu ndị anyị ji merisi akụkọ n'ụbọchị taa afa m bụ Amaka Tochi Otu nzukọ DSS agwala ụlọikpe nke dị n'Abuja ụnyaahụ bụ Tuzdee ka a hapụ ileba anya n'akwụkwọ Emefiele gbara. Ụlọikpe dị n'Abuja etinyego ụbọchị ọnwa Julaị ga-adị n'abalị iri abụọ maka ikpe akwụkwọ Nnamdi Kanu gbara ndị DSS. Otu nzukọ PDP na onye nọchiri ha wụ Atiku Abubakar ka na-ekpesa maka akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị INEC jụrụ inye ha ka ha wee ma Bola Tinubu ikpe mmeri ya. Gosi anyị ife gosiri na nkwatusi ụlọ afịa dịgasị n'Alaba ahọ mmegide n'ebe ndị Igbo nọ. Oby Ezekwesili gwara Sanwo-Olu nke a. Ndị ọma ngwa gezienụ ntị ka unu nụrụ akụkọ ndị anyị jiri bịa n'uju ha. Otu nzukọ nke a na-akpọ Department of State Services, DSS, na mbọsị ụnyaahụ bụ Tuzdee agwago ụlọikpe dị n'Abuja ka a hapụ ileba anya n'akwụkwọ Godwin Emefiele bụ onyeisi ụlọakụ obodo anyị gbara gbasara ikikere mmadụ nwegasịrị. Anyị ma na ka kwụsịrị Emefiele ọrụ ma ka jidekwa ya ejide. Ọ gbara akwụkwọ a site n'onye ọkaiwu ya bụ JB Daudu iji chọọ nnwere onwe wee na-ekwu na aka ndị DSS ji ya kamgbe ekwesịghị ekwesị. Ụlọikpe dị n'Abuja ka ozi ruru anyị aka mere ka anyị mara na ha etinyego ụbọchị ọnwa ọzọ ga-abụ Julaị ga-adị n'abalị iri abụọ maka ikpe gbasara akwụkwọ onye ndu ndị IPOB bụ Nnamdi Kanu gbara ndị otu nzukọ a na-akpọ DSS ka a hapụ ya ịdị na-afụ dibịa oyibo ya bụ onye nlekọta ahụike. Justice Binta Nyako tinyere ụbọchị ahụ ka onye ọkaiwu Kanu bụ Chief Mike Ozekome na onye ọkaiwu ndị DSS bụ AM Danlami ji usoro ha ma gosikwa ekweghị ekwe ha n'ife gbasara akwụkwọ a a gbara. ka ndị otu nzukọ Labour Party na-ekpesa na-ejekwa ụlọikpe n'ihe gbasara nhọpụta nke a họpụtara onyeisiala anyị bụ Bola Tinubu ka ndị otu nzukọ nke PDP na onye nke ha wụ Atiku Abubakar ka na-ekpesa ife isi ike niile ọ na-ebutere ha wụ inweta ife e jigasịrị zọọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke onyeisiala n'aka ndị na-afụ maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ INEC. Ha na-egosi ife isi ike a maka ikpe ikpe nke akwụkwọ ha gbara maka nhọpụta nke Bola Tinubu na ndị otu nzukọ bụ APC n'ọchịchị onyeisiala nke e merụ n'ọnwa Febụwarị abalị iri abụọ na ise gara aga. N'ụnyaahụ bụ Tuzde gara aga, Oby Ezekwesili, onye bụbu minista na-afụ maka ịgụ akwụkwọ gwara onyeisi ala nke steeti Legọs, Babajide Sanwo-Olu, ya gosigasịa ife gosiri na afịa Alaba a kwatusịrị ahọ ife mmegide n'ebe ndị Igbo anyị nọ. Anyị ma na e bidoro ịkwatusi afịa Alaba n'ụbọchị Satọde gara aga bụ iri na asaa. Ezekwesili jikwazi ohere a wee gwa onyeisiala bụ Bola Tinubu ka ọ ghara ịdị etinye nnukwu ife ọgbaghara na-emegide ndị obodo ibe ya. Ndị be anyị ọ gwụnụ ka ọ ha n'ọnụ ọ ga-adịnụ oge ọzọ.